ndimafuna ndikambe za mphamvu yokhudza kutsutsidwa kuchokera pa buku la aroma chapter 8 vesi yake ndiye namba 31 pamwambapo pali mawu akulu akuti mulungu ali nafe adzatitsutse ndi ndani ngati mulungu ali ndi ife ndi ndani amene adzatitani adzatitsutse 31 ndipo tidzatani ndi zinthu izi ngati mulungu ali ndi ife adzatikaniza ndi ndani Iye amene sanatimana Mwana wake wa Iye yekha koma adampereka chifukwa cha ife tonse, adzalekeranji kutipatsa ife zinthu zonse kwaulere pamodzi ndi Iye? Ndani adzaneneza osankhidwa a Mulungu? Mulungu ndiye amene anawayesa olungama. Ndani adzawatsutsa? Mkhristu Yesu? Haleluya, Haleluya! Ndimafuna ndikambe za mphamvu yokhudza kutsutsidwa. Ndimafuna ndikambe za mphamvu. yokhudza kudzitsutsa wekha m'malingaliro mwako. Mvetserani, kutsutsika uku kumene ndili nkunena apa sikutsutsika kumene inuyo muli nkukudziwa kumene mmatsutsana ndi aneba anu. Kutsutsika uku kumene kuli apaku sikutsutsika kumene inuyo muli nako kuthupi kumene mmatsutsana ndi akazi anu kana amuna anu. Kutsutsika uku sikumene inu muli nkukudziwa kumene mmatsutsana ndi anthu ena pa nkhani zimene muli nkukambirana. koma kutsutsika uku kumabwera m'maganizo mwathu pa nthawi imene inuyo mumakhala mukufuna kuti mupemphere kutsutsika uku kumabwera m'maganizo mwathu pa nthawi imene mukufuna kuchita chabwino kutsutsika uku kumabwera mkati mwa mtima mwathu ndi m'maganizo mwathu pa nthawi imene mukufuna kudzipereka pamaso pa mulungu tamvetserani baibulo likuti ngati mulungu ali ndi ife ndi ndani amene adzatitsutse Kodi ndi ndani okondedwa amene amakutsutsani pa moyo wanu? Dziko lapansi ili lili nazo zotsutsika zambirimbiri. Mukayankhula nkhani amabwera kuti iyayi sizinali choncho, zinali choncho, zinali choncho. Angakhale iwo utanena chilungamo koma ena amafunanso ayikepo mlomo nakutsutsa ndi cholinga choti nawonso aonekere pa nkhani imene iweyo uli nkukamba ija. Kaya ngati akufuna kutchukapo atchukirenso pa nkhani imene iweyo uli nkufotokoza. Koma apa tikufuna tikambe za kutsutsika kochokera pa moyo wauzimu. kutsutsika kochokera pa moyo wauzimu. Baibulo likuti ngati Mulungu ali ndi ife, ndi ndaninso amene adzatitani? Adzatitsutse. Okondedwa, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake. Ndi ndani amene amakutsutsani mkati mwa moyo wanu? Mvetserani, Baibulo likulankhula kuti ngati Mulungu ali ndi ife, ndi ndaninso amene adzatitsutse? Ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti kutsutsika uku kumabwera m'maganizo mwanu pa nthawi imene inuyo mukufuna kupemphera. Mvetserani, mukati mwagwada kuti mupemphere, okondedwa, Satana amabwera m'maganizo mwanu ndikukumbutsani ndikukutsutsani amakutsutsani m'maganizo mwanu iweyo sungapemphere chifukwa kuti kuntchito kwanu unakangana ndi aneba ako sukuyenera kupemphera de chifukwa chakuti kuntchito kwanu iweyo wachoka movutika wachoka motere wachoka motere wachoka utasautsa anthu ena mvetserani mukafuna kuti inuyo mugwade chemwali mupemphere amayi mupemphere pamene muliripo satana mdyerekezi amabwera ndikukutsutsani m'maganizo mwanu Sungapemphere ndiwe mzimayi wachigololo. Sungapemphere chifukwa chonena zoti ulibe mamuna wako wako umagona ndi amuna a eni. Ndi ndani amene akukutsutsani? Ndi Khristu Yesu kodi ameneyo amene akutsutsaniyo? tamvetserani mukafuna kuti muchite chinthu chabwino angakhale mupereke angakhale mutani amabwera m'maganizo mwanu satana mdyerekezi namakutsutsani sukuyenera kutero iweyo sungafikire kupanga zimenezo komanso sungapereke iweyo chifukwa ndalama yako uli nayo uyu ndi yochepa komanso ngakhale mupereke palibe chimene mupindule mungobetserako kwa azitumiki amene mvetserani ndi ndani amene akukutsutsani munkaganizidwe mwanu zindikirani ndi satana mdyerekezi amene amakutsutsani sangabwere poyera kukutsutsani koma amakutsutsani kudzera m'maganizo mwanu enanu mukapangana mwakangana ndi anzanu kuntchito kwanu mukabwera kuti muyambe kupemphera satana mdyerekezi amabwera kukuuzani m'maganizo mwanu monga mmene mwapangira ndewu mujeniyo mungakhalenso opemphera tangozisiyani zimenezi musamapemphere iwe ukakumbukira mmene wayendera tsiku la lero lokuona kuti wapanga ndewu pena pake wakangana ndi anthu ena ake ukagwada kuti upemphere ukamvanso maganizo amene ukutsutsika kumeneko mkati mwa moyo wako pomwepo umayamba kusiya kuti a sindikuyeneradi kupemphera chifukwa choti ine ndapanga zinthu zoyipa koma ndi ndani amene ali kukutsutsani ndi ndani amene akukutsutsani kuti simukuyenera kupemphera ndi khristu yesu zindikirani ndi satana mdyerekezi yesu khristu sakukutsutsani okondedwa yesu khristu akukuitanirani kukulapa yesu khristu akukulolani kuti mukhale opemphera koma opemphera molapa yesu khristu sakuimbani mulandu chifukwa choti inu mwapanga chigololo ayi koma akukuitanani kuti mupemphere pemphero lolapa monga khristu yesu sadamutsutse mzimayi wogwidwa ndi chigololo uja, koma anamukhululukira namuuza kuti pita usakachimwenso. Momwemonso Khristu Yesu sakukutsutsani inu amayi chifukwa cha chigololo chanu. Momwemonso Khristu Yesu sakukutsutsani inu abambo chifukwa cha chigololo chanu. Momwemonso sakukukutsutsa sakukutsutsani iwe mnyamata msungwana chifukwa cha chigololo chako. Koma akukuitanira ku pemphero lakulapa. Monga sanatsutse mzimayi wa chigololo, momwemonso sakutitsutsanso ife pa machimo amene tili nkuchita koma akutiyitanira ku mzimu wa kulapa tikapemphere pemphero la kulapa momwemonso monga sanatsutse chigawenga pa mtanda paja chitampempha kunena kuti bwanji mundichitire ine chifundo ndikalowe nanu ku moyo wosatha momwemo ambuye yesu anamuuza kuti ndikukulonjeza kuti lero lomwe lino ukakhala ndine mparadaizo mvetserani monga sanatsutse chigawenga pa mtanda paja momwemonso sakutsutsu- sakukutsutsani inu abambo chifukwa cha nyengo zanu zoyipa zimene mwakhala muli nkuyenda ku midima momwemonso sakukutsutsani inu anyamata asungwana momwemonso sakutitsutsanso ife kuti tayenda mnjira za zigawenga njira zoyipa koma akutiitanira ku mzimu wakulapa monganso sanatsutsenso mzimayi wochucha nthenda ya mwazi koma anangomuuza kuti taona chikhulupiriro chako iweyo chakutani kodi chakuchiritsa momwemonso sakutsutsa- sakukutsutsani inu amayi chifukwa cha nthenda imene mwadwala zaka zochuluka momwemonso sakukutsutsani inu abambo chifukwa choti matendawo mudapeza bwanji momwemonso sakukutsutsani inu amayi chifukwa choti nthendayo inabwera kwa inu kapena mudapitako kwa sing'anga Mm-mm. monga sadamtsutse mzimayi wochucha nthenda ya mwazi amene adaononga ndalama zake zochuluka mwa asing'anga kufuna kuti apeze moyo koma sadaupeze koma iye atangokhulupirira ndi kukhudza chofunda cha yesu ambuye yesu sanamutsutse kuti ayi iwe umayenda mwa asing'anga sindikuyenera kukuchiritsa anangomuuza kuti taona chikhulupiriro chako iweyo chakutani kodi chakuchiritsa pakuti mphamvu zanga za ine mwina zatani umu zachokamo momwemonso sakukutsutsani inu abambo chifukwa kuti mwayenda mwa asing'anga nthawi yayitali momwemonso sakukutsutsani inu amayi chifukwa choti mwapanga njira zotani zofuna kuti muchizire nthenda yanu koma zili zoyipa koma akukuyitanirani ku mzimu wakulapa monga sadamtsutse mzimayi uja wochucha nthenda ya mwazi momwemonso sakutitsutsa inu ndine amayi pa nthawi imene tili nkufuna machiritso kwa iye ndikuneneranso kunena kuti monga sadatsutsenso batumeyo wakhungu wa ku yeriko atamukuwira kuti ambuye yesu mundichitireni chifundo sadamutsutse kuti ukufuna ine nditani nditani anangoti ufuna ndikuchitire chiyani pomwepo batumeyo anangoti ndikufuna kuona kwanga ambuye yesu pomwepo ananena kuti taona chikhulupiriro chako chakutani chakuchiritsa momwemonso sakukutsutsani inu abambo muli mu khungu losiyanasiyana pa moyo wauzimu khungu lonena kuti kupemphera mukupemphera koma simukuona tsogolo la moyo wauzimu ambuye yesu sakukutsutsani inu akuchotserani khungu limenelo ngati munkampemphe chifukwa iyeyo sakutitsutsa ife koma akutiitanira mu mzimu wakulapa ndi ndani amene akukutsutsani m'maganizidwe mwanu ndi ndani amene amakhala ali nkutsutsa moyo wanu ngati mulungu ali ndife baibulo likulankhula mawu ngati mulungu ali ndife adzatitsutsenso ndi ndani ndimafuna ndilankhule ndi wina wake mmatsutsika kodi mmaganizo mukafuna kuchita chinthu chabwino amabwera kodi oyipayo nkukutsutsani kukuuzani kuti ndiwe wazigololo sungapemphere nkukuuza zoti ndiwe woledzera iweyo sukuyenera kusala kuti sukuyenera kupemphera mvetserani ameneyo ndiye satana mdyerekezi amene amakutsutsani inu mmaganizo ambuye yesu sanatsutse chigawenga pa mtanda kunena kuti iye ayi iwe sukuyenera kupemphera chifukwa choti unali chigawenga koma anangomuitanira ku moyo wosatha ambuye yesu sanatsutse mzimayi wachigololo amene anabwera mu nyumba muja pa nthawi imene iwo ankaliku anali kudya mu nyumba ya zakeyu koma anamuwuza kuti machimo ako akhululukidwa momwemonso ndimafuna ndikukumbutseni ndimafuna ndikulimbikitseni ambuye yesu sakukutsutsani inu chifukwa kuti mwayenda mu uchimo nthawi yayitali ambuye yesu sakukutsutsani inu chifukwa kuti mwapanga zigololo zochuluka ambuye yesu sakutitsutsa ife chifukwa kuti tachita nyansi zotani koma akutiyitanira ku mzimu wakulapa ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti Kutsutsika kwina kulikonse kumene kumabwera mkati mwa moyo wako ukafuna kuchita chinthu chabwino, lero kwatha ndipo kulandire kuwala mu dzina la Yesu Khristu. Khulupirirani, amene amakutsutsani si Yesu Khristu. Yesu Khristu akukuitanirani ku mzimu wakulapa. Ambuye akudalitseni, mkhale ndi tsiku lopambana. Pangani like, share and follow. Evangelist Chikondi Fashion. Amen.